Go raibh míle maith agat a Ghearóid agus a lucht éisteachta go léir. Tar éis an liosta le háireamh, luaigh Gearóid ansan, tá mé níos neirbhísí fós as glacadh leis an ngradam so. Ach é sin ráite, míle buíochas le Gearóid. agus n'fheadar ó thalamh an domhain conas a chuimhnigh sé orm, but gheall sé dom nach mbeadh orm amhrán a chanadh. De ghnáth nuair a bhíonn daoine is dócha ag glacadh le gradam de shaghas ar bith, bíonn sé de nós acu buíochas a ghabháil le pé duine nó daoine nó eagraíocht nó pé rud é a chabhraigh leo chun rud éigin a bhaint amach, bíodh sé amhránaithe, ceoltóirí, lucht scannán srl. Níl aon cheann de na tallann sin agamsa so mar sin ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an té is dócha a thug Gaeilge dom mar is eol daoibh níor rugadh agus níor tógadh le Gaeilge mé, ní raibh Gaeilge sa phobal, is as. Dún Beag, in iarthar an Chláir domsa, agus ní raibh Gaeilge ag mo mhuintir nó ag an gceantar nó aon rud den tsaghas san, so dá bhrí sin fuaireamar an Ghaeilge go léir atá againn ó scoil bheirt oide faoin tuath. Baile Ard, Scoil Náisiúnta Bhaile Ard agus an Máistir Mac Coitir. Is ansin a rinneamar gach uile rud trí Ghaeilge, gach ábhar trí Ghaeilge agus sin an fáth go raibh agus go bhfuil réimse maith leathan ó thaobh téarmaíochta de agus is dócha conas Gaeilge a labhairt ach is mór an trua nár dúradh linn riamh, cé go raibh na hábhair go léir ar siúl againn agus gach uile rud taobh istigh de na seomraí ranga, níor dúradh linn riamh go bhféadfaimis comhrá agus caint as Gaeilge. An rud céanna a tharla nuair a chuamar go dtí an mheánscoil, Rinn na Spáinneach i Sráid na Cathrach leis na. Siúracha na Trócaire agus gach uile rud as Gaeilge. So dá bhrí sin, táimid an-bhuíoch go bhfuil réimse an-leathan de frásaí agus téarmaíocht is gach rud den tsaghas san againn, ach faraor, níor dúradh linn ach an oiread ansan go bhféadfaimís a bheith ag comhrá agus sinn amuigh ar na walks fada agus mar sin de. É sin ráite, táimid an-bhuíoch go bhfuaireamar an Ghaeilge so a fuaireamar in iarthar an Chláir. Chuas go Ceatharlach, mar a dúirt Gearóid ansan.

an tráth an-lag ab ea na seachtóidí ó thaobh na Gaeilge de agus ba bheag duine gur suim acu nó go raibh aon tacaíocht, is dócha, do imeachtaí a bheadh tré Ghaeilge. Mar sin, tháinig leathdosaen againne le chéile, is dócha, agus chinneamar ar dhul bóthar eile agus pleanáil teanga sara raibh pleanáil teanga, faiseanta in aon chor agus thugamar faoi spórt agus spraoi agus siamsaíocht a chur leis an Ghaeilge agus b'in an fáth gur bunaíodh Éigse Cheatharlach 79 agus d'éirigh chomh maith sin leis san agus daoine ag ceapadh go raibh, bhuel, ní raibh aon bhagáiste ag dul leis, rud nua ar fad. agus chinneamar mar sin ar an deis a thapú agus naíonra a oscailt i ndiaidh sin. An-éasca, is naíonra an rud is fearr chun Gaeilge a chur chun cinn mar bíonn ionadh ar gach duine nuair a bhíonn na páistí beaga dhá bhliain d'aois ag caint as Gaeilge agus mar sin thugamar an deis dhéanach chun Gaelscoil a bhunú le 20 páiste agus mé féin dhá bhliain is daichead ó shin, mé féin an múinteoir. agus anois tá beagnach 500 páiste againn agus tá 30 múinteoir, as sin d'fhás an Gaelcholáiste, as sin d'fhás seirbhísí iarscoile agus is féidir linn a rá anois go bhfuil 1,000 dalta ó aois dhá bhliain go leith ins an naíonra suas go dtí bunscoil. Gaelscoil, Gaelcholáiste, suas go dtí lucht Ardteiste agus tá 1,000 dalta ón aois sin, réimse sin aoise, ag fáil a gcuid oideachais trí Ghaeilge gach uile lá i gCeatharlach. So táimid an-bhuíoch. B'in cuid den fhís, sé sin, an Ghaeilge a thabhairt dóibh ionas go mbeadh daltaí agus páistí agus daoine fásta go mbeidh an Ghaeilge go líofa acu ach chomh maith leis sin an leath eile den fhís atá an-tábhachtach dar liomsa agus sé sin go mbeidh Gaeilge sa phobal le cinntiú nach gceapfadh na daoine óga gur teanga scoile í seachas a bheith mar theanga labhartha agus cumarsáide agus mar sin le maoiniú ó Foras na Gaeilge in 2008 fuaireamar an chéad duine go bhféadfaimis tuarascáil poist a thabhairt dóibh agus iad a cheapadh agus b'in í Emma agus tá sí anseo fós, Emma a bhí tar éis dul tríd an naíonra, Gaelscoil, Gaelcholáiste agus ansin ar ais mar an chéad agus an t-aon oifigeach Gaeilge ever a bhí fostaithe i gCeatharlach agus mar atá fós agus mar sin d'fhás gach uile rud ó thaobh Glór Cheatharlach mar a luaigh Gearóid ansan, na ranganna, na cúrsaí drámaíochta. an tAifreann as Gaeilge, Cór an Aifrinn, na féilte agus gach uile rud, crosta suas go dtí Féile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach agus cá bhfios nach mbeadh an tOireachtas i gCeatharlach amach anseo. Uaireanta cuirtear ceist ar dhaoine, tuigeann sibh an cheist a bhí againn fadó, nó an aiste a bhí againn, cad a dhéanfá dá mbeifeá i gceannas ar, nó i bhfeighil ar, chúrsaí na Gaeilge? An chéad rud a dhéanfainn ná Aire sinsearach agus aireacht shinsearach a bheith ann don Ghaeilge. Cén fáth don Ghaeltacht? Aire na Gaeilge a bheith ann, aire sinsearach, agus go mbeadh beirt, beirt oifigeach fostaithe i ngach contae timpeall na tíre chun an Ghaeilge a chur chun cinn i measc an phobail agus. Tá na moltóirí ag lorg nóiméad amháin eile sula n-urramaítear. An cúis go ndeirim é sin ná tá ré na ndaoine is dócha, beidh daoine deonacha ann i gcónaí ach tá sé deacair a bheith ag brath ar dhaoine deonacha a bheidh ann chun chun chun cúram proifisiúnta is dócha a ghlacadh ar chur chun cinn agus todhchaí agus saol na Gaeilge. Dá mbeadh beirt oifigeach fostaithe, mar a deirim, thabharfadh siad tacaíocht dá chéile agus bheadh na daoine deonacha ag cabhrú leo ar an imeall agus mar sin de. So, ba bhreá liom buíochas a ghabháil le gach uile dhuine. Uaireanta cuirtear ceist ansan freisin ar dhaoine cad iad rudaí go bhféadfadh daoine atá láidir, cosúil le muintir an Oireachtais agus muintir na Gaeltachtaí, chun cabhrú le áiteanna cosúil le Ceatharlach. Arís, mar a luaigh Gearóid ansan, Féile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach, táimid gann, gann agus ag dul as ár meabhair ag lorg córacha as Gaeilge. Déarfainn go bhfuil a lán a bhfuil sibh páirteach in córacha as Gaeilge so bíonn comórtas na gcór agus bíonn cór na hÉireann ag teastáil chun dul in iomaíocht leis na córacha iontacha a thagann ón Bhreatain Bheag so bígí ag caint agus bígí ag smaoineamh agus beidh fáilte romhaibh mar beidh beidh Féile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach ar ais i gCeatharlach an Cháisc seo chugainn. Tá mé ag glacadh leis an ngradam seo, ní ar mo shon féin in aon chor ach ar mhaithe le gach uile ghrúpa atá páirteach, Áras na nÓg, an Naíonra, Gaelscoil, Gaelcholáiste, na Ciorcail Chomhrá, na Féilte, an tAifreann, na haisteoirí, na Ciorcail Chomhrá. Pop Up Gaeltachtaí, gach uile ghrúpa atá páirteach i gCeatharlach, is libhse an gradam seo agus tá mé ar bís chun é a thabhairt abhaile, chun é a roinnt, chun é a bheith againn le chéile agus, le cúnamh Dé, chun daoine eile a spreagadh chun a bheith páirteach níos mó fós sa Ghaeilge i gCeatharlach agus in áiteanna cosúil le Ceatharlach atá i bhfad i bhfad ó na Gaeltachtaí. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Raidió na Gaeltachta. Is Raidió na Gaeltachta, táimid i gCeatharlach ach fós táimid ag fáil an-chuid tacaíochta ó Raidió na Gaeltachta sa tslí is go mbíonn agallaimh againn le An Saol Ó Dheas, le Eachtraigh Dom, Iris Aniar, an ceann i nDún na nGall, Barrscéalta. iad go léir agus tugann siad agallamh dúinn cé nach bhfuil baint dá laghad againn leis na Gaeltachtaí so is Raidió na Gaeilge é dar linne. An focal deireanach a déarfaidh mé ná míle buíochas le Gearóid agus le pé duine eile a bhí in cahoots leis chun an rang agus buíochas le gabháil le gach uile dhuine an pobal iomlán i gCeatharlach agus Cad a déarfaidh mé ach Glór Cheatharlach agus Ceatharlach Abú!